Адэжь щӏэин къэтыным и чэзу къыдэкӏыгъуэр адыгэбзэ диалектхэм я лексикэр зэгъэпщэным теухуауэ щытынущ.

Абы къикӏыр мыхьэнитӏ къокӏ абы. Зыр, кӏуэ нэхъыбэу зыхужаӏэр сабийхэрэ балигъ мыхъуахэрэ ахуэдэ нэхъ зыхужаӏэр, сыту жыпӏэмэ, абы гъащӏэр иджыри ящӏэкъым. Аращи, псалъэм щхьэ къыпхуэгубжьамэ, зыкъыпхуигъэгусамэ, зыгуэр къыплъидзынумэ, а къыплъидзар уиукӏыну, уиуӏэну, лейшхуэ къуихыну абыхэм егупсыскъыми, къыӏэрыхьэр къыптретхъуэ. Мис ар нэхашэ ищӏэкъыми, ара ахуэдэу щӏищӏыр, ар зы. Етӏуанэрауэ, мафӏэри пэрыхьэну езыр ищӏэкъым. Мафӏэм кърищӏэнур ищӏэкъыми, шынэ имыӏэу, мышынэу, занщӏэу мафӏэм пэпщхьэну, псым зыхидзэфыну. И нэм зыгуэр къыщӏэуэнуми имыщӏэу дэнэ ухуейми кӏуэну. Мис ахуэдэу гушхуэ, ахуэдэу мышынэ къикӏыуэращ етӏуанэрауэ. Мыр сабийм щхьэ жаӏэуэра нэхъыбэу. Балигъым щхьэ гущӏэгъуншэ жаӏэ. Гушхуэ жаӏэ. Гущӏэгъуншэ кӏуэ сабийм нэхашэ зэрымищӏэм щхьэкӏэ къыӏэрыхьэу хъуар къыптритхъуэу щытми, мо абы гущӏэгъу зэрыхымылъым щхьэ а дыдэр къыуищӏэнкӏэ хъуну. Сэ си унэкъуэщ щӏалэ цӏыкӏу диӏэт дэ, ди гъунэгъуу икӏи ди унэкъуэщыуи илъэсищ-плӏы хуэдизкӏэ сэ нэхърэ нэхъыщӏэт ар. Дыщӏалэ цӏыкӏуу дыздэджэгути, дызэрыгъэгубжьти дызыкъытхуегъэгусэрт абымикӏ, мис абы нэхашэ иӏэкъым. Абдей си щхьэм къинэжа, мис мы си натӏэм хьэнцэ папцӏэ къридзщ абымикӏ, хьэнцэкӏэ мыбдейм тыркъуэ къытришауэ тетщ а щӏалэ цӏыкӏум, нэхашэ ищӏэтэкъыми. Пылъын жыхуиӏэр иджы къэбэрдейбзэм зэрыхэтыр дощӏэ дэ. Щӏалэр хъыджэбзым пылъ. Накӏуэ, хъыджэбз хьэщӏэ къэкӏуащи дыпылъын жаӏэ пэжкъэ? Абы дыдэуэршэрын, дыдэгушыӏэн жаӏэуращ абы кърагъэкӏыр, пэжкъэ? Ауэ адыгей жьабзэмкӏэ абы къикӏыр аракъым. Абы щхьэкӏэ депсэлъыхъун жаӏэ. Къэбэрдейбзэм пылъын жыхуаӏэм щхьэкӏэ къухьэпӏэ адыгэхэм депсэлъыхъун жаӏэ. Псэлъыхъуэныр нэхъ пэжщ. Псэ къэплъыхъуэуращ абы къэпшэну, унагъуэ пщӏыну уухуэнуи, абы ахуэдэ мыхьэнэ иӏэщ, ауэ итӏанэ десэмэркъэун жаӏэ. дыдэгушыӏэн кърагъэкӏыу. Ауэ пылъыныр абы щхьэкӏэ къагъэсэбэпкъым, пэжым ухуеймэ. Пылъыныр иужь итын, зыфӏигъэкӏыну хущӏэкъун, апхуэдэ мыхьэнэщ пылъыным къикӏыр. Пыкӏэрэкӏынри абы ещхьщ, ауэ модрей пылъыным пхузэфӏэкӏынущ ар. Упылъмэ, уелэжьмэ, укъимыкӏуэтмэ, пхузэфӏэкӏынущ. Ауэ пыкӏэрэкӏыныр пхузэфӏэкӏын-пхузэфӏэмыкӏынри нахуэкъым. Уи къаруур абы пэмылъэщынкӏэ хъунущ. Пэмылъэщыну пщӏэ пэтрэ ар пщӏэну яужь ущитым де пыкӏэрэкӏыныр къагъэсэбэп. Ар къэбэрдейкӏэ жыпӏэмэ пыщӏэрэщӏын, ара?
Пыщӏэрэщӏын жыпӏэ хъунущ, ауэ, нтӏэ. Къэбэрдей адыгэбзэ. Ара хъун. Къыцэр. Сыт, дауэрэ жытӏэну, абы шэфтал жари щыӏэй? Абрикос жыхуаӏэр ара? Абы персик. Хуэрэджэ жари щыӏэй? Хуэрэджэм и нэхъ цӏыкӏум къыцэ жаӏэ. Хуэрэджэм хуэдэу мыӏэфӏыщэу, ауэ абы мо тӏэкӏу кӏыхьыӏуэу, хуэмыхъурейуэ, тӏэкӏу нэхъ хуэӏукӏыхьу щытщ а къыцэр. Абы и урысыбзэр сщӏэкъым. Ауэ си гугъу схуэж. Априкоз гуэрщ.
Нтӏэ, априкозым и япэ лъэбакъуэр къыцэрат. Псори абы къытехъукӏат. Къыцэр лъабжьэщ. Итӏанэ априкоз хъуа, итӏанэ мис а шэфтал жыхуаӏэр хъуат. Ахэр псори зэлъэпсэгъущ, япэ дыдэр мис а къыцэ жыхуиӏэращ. Къыцэр адыгэбзэщ, шэфтал сытыр адыгэбзэ сыт жыхуаӏэну?
Шэфталыр адыгэбзэкъым, нтӏэ.
Бэджащ жаӏэ, мис а хьэӏуцыдз дэ жыхуэтӏэм щхьэкӏэ а дзыр зыуи жаӏэщи, жаӏэри апхуэдэу хэзыгъэува щхьэкӏэ, хьэӏуцыдз абы и цӏэр, адыгэ къэбэрдеибзэкӏэ. Ауэ Бэджащ жаӏэ къухьэпӏэ адыгэхэм. Ари ар дыдэра и мыхьэнэр. Хьэӏуцызри яӏэщ, ауэ хьэӏуцыз, хьэӏуц псалъэр, хьэӏуцыз псалъэр, кӏуэ, зэрыхьэкӏэкъуэкӏэр нэхъ къыхэбгъэщыну ухуеймэ, хьэӏуцызыр нэхъ зэрахьэ. Бэджащэр апхуэдэ хьэкӏэкъуэкӏагъэ апхуэдизу хэмылъ хуэдэу нэхъ щабэурэ, мыхьэнэ щабэ къикӏыуращ. А жыӏэ пэрэжьийр фощӏэ дэрэ, нтӏэ мис абы пэрэжьий жаӏэ, пэрэжьиехьэ докӏуэ жаӏэ псалъэм щхьэкӏэ, пэрэжь, пэрэжьий къащыпыну зэрыкӏуэм щхьэкӏэ, пэрэжьий жаӏэ абы щхьэкӏи. Ари зы альтернативэу къыхэнэмэ дэгъуэкъэ, гъэкӏуэдын хуейкъым псалъэри.

Кӏэщӏ-кӏэщӏу жыг цӏыкӏу зэхэтхэм щхьэкӏэ ахуэдэу жаӏэуращ. Куандэ щхьэндэрэ? Куандэ щхьэндэр итӏэ мис ара. Тхьэкӏумэкӏыхь сыт хэсу? Хэсмэ, къыумылъагъу, кӏуэ хъеймэ, тхьэмпэхэр игъэхъеймэ къапщӏэу, ауэ езыр умылъагъуу, ар къыхэмыщу зыхэсыфын хуэдэ жыг къэкӏыгъэ цӏыкӏухэм щхьэкӏэ куандэ щхьэндэ жаӏэ. Гъуейри ара? Гъуейри ара? Гъуейр, э. Гъуейр тӏэкӏу-тӏэкӏу щхьэщокӏэ абы. Мис ахуэдэхэр зэрымыт щӏыпӏэм гъуейкӏэ йоджэхэр. Мис а кхъурыщӏэхэр фӏыуэ щӏэ? Гыкӏын, гыкӏэн жиӏэу щытмэ, гыкӏын жиӏэу щытмэ, хэхауэ зыгуэр жьыщӏынуращ къригъэкӏыр. Ауэ гыкӏэн жиӏэу щытмэ, и жьыщӏым емылъытауэ а жьыщӏэн ӏуэхур гъэзэщӏэн мыхьэнэ къикӏыуращ ар.

Ар, плъагъурэ, псым къызэрытехъукӏар къегъэлъагъуэ. Щӏым, ятӏэм, ятӏэ жыхуаӏэр щӏыгура мо къуэхьэпӏэ адыгэхэм. Мыпсыфауэ щытми ятӏэ жаӏэ. Ауэ Къэбэрдейм ятӏэ щыжыпӏэкӏэ абы псы хэлъэдауэ, шэтӏэтӏ хъуауэ щытмэ, мис абы ятӏэкӏэ йоджэ, ара Къэбэрдейр? Ауэ модрейм гъущу щытмэ ятӏэ. Абы псы хэзэрыхьауэ шэтӏэтӏ хуэдэу хъуауэ щытмэ, ар псынджы. А джыр бжьэдыгъухэм нэхъ быдэу жаӏэ, нэхъ джы хуэдэурэ жаӏэ, адрей адыгэхэм нэхъ пӏащӏэурэ жаӏэ, псынджы жаӏэ. Псынжьы жызыӏи щыӏэщ, псынжьы жызыӏи щыӏэщ ар дыдэм щхьэкӏэ. Си гугъэмкӏэ а лагъэ щӏыжаӏар ипэм гъуаплъэм къыхэщӏыкӏауэ тепщэч сыт зэрахьэу щытаӏэ, мис ар ялэу щытаӏэ, дзэху хуэдэ зыгуэркӏэ ялэу щытаӏэ. Мис ар зэралэм щхьэкӏэ лагъэ фӏаща хъун жызоӏэ, тепщэчращ ар. Апс, ар ӏэпсэуи жаӏэ, ӏэпс, нтӏэ. А кӏуэ ӏэкӏэ пӏыгъыу, псы иту, зыгуэр иту къепхьэкӏыфу щытым щхьэкӏэ ӏэпс. Иджыпсту кружкэ жыхуэтӏэ. Кружкэр нэгъуэщӏ, мыр тепщэчрамэщ. Тепщэч хуэдэу зыгуэр иплъхьэрэ пшхы хъууэ щытра ӏэпскӏэ зэджэхэр. Кӏуэ пэж ар кумбыгъэ жыхуэфӏэм хуэдэ, псом щхьэкӏи ӏэпс жыпӏэми хъунущ, ауэ мыр нэхъ бгъууэ, мис а бжэмышхкӏэ узэрышхыкӏыу щыт тепщэчым и цӏэращ. Лагъэ. Итӏанэ апс и ӏэпс пӏуриӏа щыри зэрахьэ. Гъурзэ, мис абы мыр си гугъэмкӏэ хы ӏуфэм щыпсэу адыгэхэм къагъуэта псалъэ хъункӏэ хъунущ. Кхъухьым гъурзэ иридзыхащ жаӏэ псалъэм щхьэкӏэ. Кхъухьыр къыщыувыӏэм и дей, моткӏэ-мыткӏэ псым имылъэфын щхьэкӏэ, гъурзэ иредзых.

Цӏыхум и нэр мэузри, пщэдджыжьым къыщыушкӏэ моуэ зытримыхыфу зытригъапщӏэу зыгуэр, мис ара нэкӏэтӏырыгъэ жыхуаӏэр. Ар тралъэщӏыкӏыу ягъэкъэбзэн хуей. Ар къызыхэкӏри къагъуэту ягъэхъужын хуей псалъэм щхьэкӏэ. Сыт щыгъуи нэкӏэтӏырыгъэ къыщӏэкӏкъым цӏыхум и нэм. Нэкӏэтӏырыгъэр мис ара. Нэцӏакӏэри ара си гугъэщ. Иджы а тепхъуэр сыт жаӏэрэ куэд къызэщӏеубыдэ абы. ӏэнэ тепхъуэ, щхьэгъубжэ ӏупхъуэ жыхуэтӏэм хуэдэу, пӏэ тепхъуэ жыхуэтӏэм хуэдэу цӏыхум зытрипхъуэм щхьэкӏи жаӏэ ар. Щащыху жаӏэмэ, мис ара къикӏыр абы. Иджыпсту ӏэлъощӏ жыхуаӏэм щхьэ щащыху жыпӏэмэ къезэгъ. Хьэуэ, ӏэлъощӏыр цӏыкӏурэ щащыхур нэхъ инщ. Нэхъ инщ ар. ӏэпкълъэпкъыр нэхъ щӏеуфэ абы. Шал жыхуаӏэракъым ар. ӏэлъощӏыр, ӏэлъэщӏ жаӏэри щыӏэщ, щхьэтепхъуэ абы нэхъ зэреджэр. Мори щхьэтепхъуэщ, ауэ щхьэм и мызакъуэу пкъыри, пкъыри щӏеуфэри, щащыхур нэхъ иныӏуэращ. Шал жыхуаӏэри нэхъ пӏащӏэ цӏыкӏуу Загъэдэхэн щхьэ зытралъхьэу зыгуэращ, модрей щащыхур икӏи уигъэхуэбэнкӏэ хъунущ икӏи уи ӏэпкълъэпкъыр ямылъагъуну. Дзасэр дощӏэ пэжым, араӏэ псалъэм щхьэ лэкъум щагъажьэкӏэ шыуаным къыхахыжын щхьэ дзасэкӏэ къыхахыж. Мо зы пэ, зы, зы фӏэкӏа мыхъуу, хэӏугъуафӏэу, памцӏэу, абы дзасэкӏэ йоджэхэ къэбэрдейр, пэжыӏа? Мис абы къухьэпӏэ адыгэхэр цацэкӏэ йоджэхэ, цацэ жаӏэ. А цацэ псалъэр иджы урысыбзэкӏэ вилка жыхуаӏэми фӏащауэ гуахъуэ жызыӏи щыӏэщ, цацэкӏэ, ца, еджи щыӏэщ абы. Абыи фӏащауэ щытщ.
Тӏаркъуэ, тӏаркъуэ. Да.
Тӏаркъуэ жиӏэу щытмэ, мыхуэдэу тӏу щыт. Дыкъуакъуэ. Дыкъуакъуэ, нтӏэ. Кӏуэ мыхуэдэу къэбзабзэу мыхуэдэу щымытынкӏи мэхъу, ауэ нэхъ зэӏухауэ щытынкӏи мэхъу, зыр нэхъ кӏыхьу, зыр нэхъ кӏэщӏу щытынкӏи мэхъу, ауэ сытми тӏуащӏэу щыту щытмэ, мис абы тӏаркъуэ жаӏэ. Зыгуэр дэплъхьэ хъууэ, удэувэ хъууэ, пыпщӏэ хъууэри, къиупх-кӏэрыупхэ хъууэ, тӏаркъуэ, мис ара тӏаркъуэ жыхуаӏэр. Гуитӏщхьитӏ жыхуаӏэра кӏэщӏу жыпӏэмэ? Хэдапхъэу тӏу щытщ псалъэм щхьэкӏэ. Дэтхэнэр нэхъыфӏу пӏэрэ ар абы и дэтхэнэр къыхэсхын жиӏэурэ езыр-езыру зочэнджэщыж, ауэ къыхихыфкъым, мори мыри, мор къыхэсхмэ, модрейр къонэ, моби, фӏыгъэ гуэрхэ хэлъщи, Хэмыдэфу къанэра? Гуитӏщхьитӏ жыхуаӏэращ ар. Гуитӏщхьитӏыр дахэкӏейуэ хэзэгъа мы сытым, къэбэрдей жьабзэм, ауэ хэмыдэфри къэбгъэсэбэп хъуну псалъэщ. Мыдэмыщтэри ара? Ар мыдэмыщтэр тӏэкӏу абы текӏынкӏэ хъунущ, сыту жыпӏэмэ, я тӏум ящыщ зыри имыдэмэ, ар мыдэмыщтэщ. Тӏури зымыдэ. Иджы псалъэм щхьэ пхъэгулъым и кӏуэцӏым илъ кумхъуэ. Мис абы кӏэкӏэ йоджэхэ. Ар зы, етӏуанэрауэ, псалъэм щхьэ балийм пыт кӏэ цӏыкӏуми кӏэкӏэ йоджэхэ. Абы и кӏуэцӏым илъ, а мис а жылэми, абыи кӏэкӏэ йоджэхэ. Жылэ псалъэри яӏэщ, ауэ жылэр къэбгъэкӏын щхьэ зепхьэну фӏащауэращ ар. Ар хыфӏэбдзэжыну щытмэ, ар жылэкъым, ар кӏэ. Ауэ ар хэпщӏэну къэбгъэкӏыну хэпхауэ щытмэ, мис ар жылэ, жылапхъэ, чылэ, чылапхъэ жаӏэ. Мис ахэр джэгукӏэ гъэщӏэгъуэну ди сабиигъуэм дыджэгуу щыта, апхуэдэ джэгукӏэхэр диӏэу щыта иджыпсту яӏэжу си гугъэкъым, си фӏэщ хъукъым. Абы куэдрэ утепсэлъыхьын хуей. Иджы а пӏай жыхуаӏэр Мо мыхуэдиз сантиметрэ тӏощӏ хуэдиз абы нэхъ кӏэщӏынкӏи хъуну, фӏэкӏа мыхъуу, пхъэ цӏыкӏу гуэрщ ар, пхъэ джафэ цӏыкӏу гуэрщ. И питӏри хъурейуэ щытмэ, мис ар дыкызбэш жыхуаӏэм зэрыджэгур ара. И питӏыр щӏэхулыкӏауэ щытмэ, пхэнжу, зы мыбыкӏэ, зы мыбыкӏэ щӏэхулыкӏауэ щытмэ, мис абы пӏайкӏэ йоджэхэ. А пӏайм къэбэрдей дежкӏэ Цӏэмпӏырэй жаӏэ, сыт апхуэдэ лэгъуэу? Цӏрапӏырэй жаӏэ, апхуэдэу къагъэсэбэп ар. А зы псалъэращ ар къызытехъукӏар. Ауэ абы джэгукӏэхэри, псалъэм щхьэ ӏэбэнэдзыр зы джэгукӏэ щхьэхуэщ. Ӏэбэнэдз жиӏэу щытмэ, мис а лъэныкъуитӏри щӏэхулыкӏауэ щыт пӏаймкӏэ, пӏайр къыбощтэ, баш гуэр и гъусэщ абы нэхъ кӏыхьу. Итӏанэ щӏым тӏэкӏунитӏэ гуэр дыботӏыкӏри,

Уэ башыр а къэптӏа дэтӏыкӏа цӏыкӏум дей теплъхьэнурэ къеуэнурэ абы къытригъэхуэнущ а пӏаир. Къытригъахуэу щытмэ, аргуэру уэ укъинащ, езыр къокӏуэри, мэджэгу уэ удокӏри ар къэбубыдыну яужь уитщ. Мис ар ӏэбэнэдз жыхуаӏэ джэгукӏэрат. Мыр сабий цӏыкӏухэр ириджэгуу, цӏыхубзхэр ипщӏы хъыджэбз цӏыкӏухэри ириджэгуу щыта мыбы. Гугъукъым мыбы уриджэгуныр. Ауэ адрей Дыкызбэш жыхуэсӏэр А дыкыз псалъэр къыздикӏар къызгурыӏуэкъым, ауэ башыр къызгурыӏуащ. Башым щхьа къуэхьэпӏэ адыгэхэм бэш жаӏэ, бэш. Арара. Дыкызри мис а пӏайра, ауэ псалъэр къыздикӏар къызгурыӏуэкъым. Тыркубзэу къэтщӏынут, тыркубзэрат. Тыркубзэкъым, тыркубзэкъым. Тыркуми абы щхьэкӏэ нэгъуэщӏ цӏэр фӏащауэ яӏэщ, челик чомахъ жаӏэ абы. Дэ дыкызбэш жыхуэтӏэм щхьэкӏэ яӏэщ абыи, ауэ челик чомахъ жаӏэ мыхъумэ, дыкыз ӏуэху хэткъым. А дыкызыр къыздикӏар сщӏэкъым. Итӏанэ а дыкыз псалъэм сэ нэгъуэщӏуи зэхэсхат. Псалъэм щхьэ вэгъуэр къэсамэ, къэсарэ къэмысарэ зэхагъэкӏыну губгъуэм макӏуэри йоплъхэ. Щтауэ, иджыри щӏыр къэмывауэ щытмэ, псыкӏэпсылэ тӏэкӏу щӏэту щыту щытмэ, е дыгъэ щӏагъуэ къытемыпсэу къэламэ псалъэм щхьэ дыкыз хъуащ, жаӏэт. Дыкыз, ар къыздикӏар сщӏэкъым. Ар явэфтэкъым, явауэ щытми, щӏагъуэ къыхэкӏыртэкъым. Абы щхьэкӏи дыкыз жаӏэу щыта, ауэ мыбдей зи гугъу тщӏыр мис а пӏайра. Ари нэгъуэщӏ джэгукӏэщ. Фыкъызэрыли фыкъакӏуэ жаӏэу щыта. Фыкъызэрыл жиӏэу щытмэ, уэрэ сэрэ докӏуэри, щэхуу, сэ сыкхъужь, уэ умыӏэрысэ жыдоӏуэри, цӏэ лей зыфӏыдощыж. Дэр фӏэкӏа зыщӏэ щыӏэкъыми, дэ абы теухуауэ дылъэщщ хуабжьу. Модрей къытхэдэнухэм ящӏэххэкъыми ахэр лъэщкъым. дэ дэлъытауэ. Фыкъытхэдэ, кхъужь хьэмэ мыӏэрысэ жыдоӏуэри, мобы е мыӏэрысэ жеӏэ, е кхъужь жеӏи, мис апхуэдэу зэхагъэкӏ гупыр. Зэхагъэкӏри, итӏанэ аргуэру пхъэидзэкӏэ зы гупыр къонэ, зы гупыр докӏ. Къэнар, къэнам сыт ищӏэр, мис абы мывэ хъурейм дей щытщ ар. Ипитӏри хъурейуэ а пӏай цӏыкӏур иджыри щыӏэщ, башри и гъусэщ. Башми хабзэ пылъщ. Ари щапхъэ иӏэу щыта? Дэедей, дэебэш, бэш мыгъуэ, бэшмаху, дэедей, дэебэш, бэш мыгъуэ, бэшмаху жаӏэурэ ябжт абы и кӏыхьагъыр къагъэнэхуэн щхьэкӏэ, ӏэщтӏымкӏэ. Абы кӏуэ сабийхэм я ныбжьым елъытауэ, а ӏэщтӏымым и инагъым елъытауэ башыр нэхъ кӏыхьи, нэхъ кӏэщӏ хъункӏэ хъунуӏэ, Мис абы и щапхъэр ӏэштӏымрат. Апхуэдэурэ башыр и кӏыхьагъыр къагъэнахуэт. Ар къещтэри, абы джэгукӏипщӏ хэтщ. Пщӏы мэхъу ар. Псалъэм щхьэ ӏэпщэрыуэ жери хэтщ зэ. ӏэпщэрыуэр иджы псалъэм щхьэ мыр башу жыдвгъэӏи, мыбыи щӏоуитӏ иӏэщ. Зыр мыхуэдэу бощӏ, башым и кӏыхьапӏэр мыбыкӏэ къэ щыӏэу, мыбдейм зы мащӏэ тӏэкӏу фэкӏа темыту бощӏри, а пӏайр мыбы тыболъхьэ мыхуэдэу. Тыболъхьэри, дыбодзэри уоуэ мыхуэдэурэ. Гугъущ ар. Мыр зы, мыри ӏэпщэрыуэщ. Етӏанэрауэ, ӏэпщэр мыхуэдэу, башыр мыхуэдэу йобыд и кӏыхьапӏэр мыбыкӏэ щыӏэуи, мыбдей трелъхьэри, пӏайр. Мыхуэдэурэ йоуэ. Щӏырыуэу щытмэ емыуэфу щытмэ къонэ. Еуэфын хуей. Хуэсакъын хуей. Ар ӏэпщэрыуэ. Апхуэдэурэ щэнейрэ ууэну ухуитщ. Щэнейрэ ууамэ, абы уикӏа иджы етӏуанэ джэгу, джэгугъуэм упкӏэн хуей, упкӏэфынущ. Ар сыт? Щӏырыкъ жаӏэ, щӏырыкъ. Ари мыхуэдэу башыр пӏыгъыу. Итӏанэ а пӏай цӏыкӏур мыхуэдэурэ пӏыгъыурэ мыхуэурэ дыбодзи. Апхуэдэурэ уоуэ. Ар етӏуанэ джэгугъуэ. Ари апхуэдэу щэнейрэ уеуэну ухуитщ. Итӏанэ бэшыпэ жейри, бэшым и пэм мыр тыболъхьэри, тыбогъэзагъри. Къемыджэ дахэу тыбогъэзагъри, дыбодзэри уоуэ. Къебгъэхуэхмэ, уемыуэфмэ, укъэна. Итӏанэ бгырыуэ жери щыӏэщ. Башыр и щӏыбагъымкӏэ, мо и бгымкӏэ ешэри и щӏыбагъымкӏэ. Абы трелъхьэри, дредзери, къыдрейр къехьэжи йоуэ. Пкъыр игъасэуращ абы хуабжьу. Итӏанэ Куэмбэкъудэдз жери щыӏэщ. И лъакъуэ лъэныкъуэр еӏэтри, башыр абыкӏэ щӏеӏури, модкӏэ лъакъуэ лъэныкъуэм тету. Лъакъуэ лъэныкъуэр ӏэтауэ, бэшыпэр, бэшыр абыкӏэ дэӏуауэ, бэшыпэм трелъхьэ, дредзери йоуэ. Куэмбэкъудэдзкӏэ йоджэхэ абы. Итӏанэ. Ари иуха иужькӏэ, мис а мывэ хъуреягъым. А, мыхьэм уеуэмэ сыт хъур? Уоуэри, мо уздэуам къеубыду щытмэ укъонэ, къиубыдыфу щытмэ. Къебгъэубыдын хуейм, къызэримыубыдыну уеуэн хуей. Къиубыдамэ укъонэ. Сытми итӏанэ а мывэм де къосри, а пӏайр мывэм мыхуэдэурэ трагъэзагъэри, мыбдежым еуэурэ, Ягъакӏуэ, ядз. Ари къиубыдмэ, ари укъонэ. Ари зэфӏыкӏамэ, итӏанэ ухуитщи, мис абы и цӏэр сщӏэжкъым. Тыркубзэм къыхэкӏащ абы и цӏэр. Чал жаӏэ, чал. Чалыр тыркубзэкӏэ пса мыхьэнэ иӏэщ, ауэ адыгэбзэкъым. Мы зым и адыгэбзэр къысхуэгъуэтыжаӏым, адрейхэр къэзгъуэтыжа щхьэкӏэ. Мыри хуиту, уи ӏэ сэмэгумкӏэ къапщтэу, дэбдзейуэ, узыхуейм хуэдэу уеуэфыну ущытуращ абы къикӏыр. Модкӏэ, а пӏайр къамыубыдыфарэ щӏым нэсамэ, абы ящӏэн хуейр сыт? Мы мывэм кърадзылӏэн хуей, мывэм къытрагъэхуэн хуей е зы баш мынэхъыбэу гъунэгъуу къагъэкӏуэн хуей а пӏай цӏыкӏур. Къагъэкӏуамэ, укъонэ. Къамыгъэкӏуамэ? Къыбощтэри, абы и гушыӏэ гуэрхэр хэлъщ псалъэм щхьэкӏэ. Мыхуэдэурэ ящӏти, пӏайм и пэр яубыдти, драдзейт мыхуэдэу. Сыт жаӏэрт абы гушыӏэ гуэрхэр хэлът? Шыкӏунтӏра, сэ си къэшэн къэгъэтӏыс, жаӏэрт псалъэм щхьэкӏэ. Абы къикӏыр сыт? Кӏуэ дахэу сызэреуэфыну къэгъэтӏыс, пӏай, жиӏэуращ кърагъэкӏыр. Шыкӏунтӏра, сэ си къэшэн къэгъэтӏыс, жиӏэурэ ирадзэрт апхуэдэу. Кӏуэ сэмэркъэу гушыӏэщ ар. Иджы а фӏэдзапӏэр Шыфӏэӏу жыхуэтӏэра. Шыфӏэӏу пасэрей адыгэ пщӏантӏэхэм хьэщӏэщым пэгъунэгъуу щыта апхуэдэ пкъо гуэр хаукӏэт абы имыкӏ къуэбэбжьабэу, къуэбэбжьабэ зыбжанэ тету хаукӏэти, Хьэщӏэр пщӏантӏэм къыдыхьамэ, занщӏэу и шыр абдежым фӏидзэт, абы имыкӏ езыр хьэщӏэщым щӏыхьэт. Лыкъури Жалийри аращ ар дыдэр хужаӏэ, ауэ Жалийр нэгъуэщӏ зы мыхьэнэ иӏэуи зэрахьэ, бдзэжьей къызэраубыд. Къунтх жыхуаӏэр? Нтӏэ, Къунтх жыхуаӏэр нэхъ цӏыкӏура, Жалий жыхуаӏэр нэхъ инра? Бдзэжьей цӏыкӏухэм щхьэкӏэ Къунтх. Псори къунтх жыпӏэ хъунущ, ауэ мы жалийр щхьэхуэщ, нэхъ иныӏуэщ, итӏанэ бдзэжьейр абы къедзэкъарэ и ӏум хэнауэ щытмэ, къыхэкӏыжыфкъым, абдей къыхэпӏиикӏыу зы цӏыкӏу иӏыщи, абы фӏонэри хихыжыфкъым. Модрейм тӏэкӏу хихыжыфынкӏэ хъунущ, мыбы зэ иубыдамэ, иутӏыпщынукъым. Иджы а пхъэлъантхъуэр мэзым езым хэплъыхьурэ къыхахт, къуэбэбжьабэ зыбжанэ тету, дахэу. Атӏанэ ягъэукъэрэбзт, ягъэкъабзэт абы имыкӏ, ар пкъоуэ хаӏуу щыта, абы и пхъэлъантхъуэ жаӏэрт. Ар дыдэращ ар икӏ. Арыфкъуаншэр, мис ар ямыщӏэжынкӏэ хъунущ, ар мэкъумэшыщӏэхэм ящӏэн хуей. Мэкъу ӏуатэ тщӏытыӏэ, мэкъу ӏуатэшхуэхэр тщӏыт. А мэкъу ӏуатэм ӏэкӏэ къыхэптхъурэ мэкъу хэпхыурэ ӏэщым ебгъэшх хъут. Ауэ итӏанэ къыхуэмытхъыжыфу къанэт, е улъэмыӏэсу, е къыумыубыдыфу. Мис ар къызэрыхачыр.

Хьэнэгъунэ, ӏэшэлъашэ, ӏэшэлъахэ, ӏэгъуэблагъэ жыхуэтӏэхэращ ар. ӏэгъуэблагъуэуи жаӏэ, ӏэгъуэблагъэуи жаӏэ, хьэнэгъунэуи жаӏэ. Цумпэ жаӏэ мис абы. Ар сэ си гугъэмкӏэ и теплъэкӏэ вым и пэ хуэдэщ. Абы хуагъадэри цумпэ щӏыжаӏар арахъуэу чызогъуэ. Нтӏэ, къикӏыр мыхьэнэр вымпэ, цумпэм къикӏыр вымпэ. Ауэ чӏымэракӏуэ, щӏымэракӏуи жаӏэ а псалъэри яхэлъщ. Дзэхур къэбэрдейбзэм ахуэдэу зэрахьэ си гугъэщ, ауэ гъуэфыж жыхуиӏэр дзэху къудейкъым, ар цинк жыхуаӏэра?

Адэ къэп жыхуэтӏэм и закъуэкъым, зыгуэр зэрыплъхьэ хъууэ щыт псоми къэп жаӏэ тыркухэм. Абы къытрахыкӏауэ къэп ящӏауэращ дзыуэ абы и цӏэр адыгэбзэкӏэ. Мэшэкуи жаӏэ щхьэкӏэ мэшэкури урысыбзэм къыхэкӏа си гугъэщ. Дзыуэр нэхъ къабзэщ, адыгэбзэ къабзэу щытщ. Къущхьэ жыуаӏэр къухьэпӏэ адыгэхэм ӏуащхьэра, бгыра, ӏуащхьэмахуэ щхьэкӏэ къущхьэмахуэ жаӏэ псалъэм щхьэкӏэ. Иджыпсту ар цӏэ уней хъуащи, абы и ӏуащхьэмахуэ псалъэр щызэрахьэ щхьэкӏэ, и мыхьэнэр къапщтэу щытмэ, абы зэреджэнур къущхьэмахуэщ. Къущхьэр мис апхуэдэ бгы, мэз зытету сыту ара, бгыщхьэ жиӏэуращ къущхьэ жыхуиӏэр. Ауэ, мис иужькӏэ абы щыпсэухэм щхьэкӏи къущхьэ жаӏэу къыщӏадза псалъэм щхьэ, осетинхэм щхьэ ди дейкӏэ къущхьэ щыжаӏэ, балъкъэрхэм щхьэкӏи къущхьэ жаӏэ, къэрэшей балъкъэрхэм щхьэкӏи къущхьэ жаӏэ. Сыту жыпӏэмэ, мис а къущхьэ лъэныкъуэм нэхъ щыпсэуауэ зэрыщытам къыхэкӏкӏэ, си гугъэмкӏэ. Ауэ езы къущхьэр бгы джабэ, мэз ӏуащхьэ жиӏэуращ къигъэкӏыр. Амал имыӏэу зетхьэн хуей псалъэхэм ящыщщ постояннэу жыхуаӏэращ а жейнур. Жейну, жейнэу жаӏэ къухьэпӏэ адыгэхэм. Жейнури, жейнэури содэ постояннэм и пӏэкӏэ. ӏужажэр фощӏ, ара къэбэрдеибзэкӏэ ӏужажэр гурыӏуэгъуэщ. Пащтыхьым, пщым, уэркъым сэ сщӏэрэ, зиусхьэн гуэрым и ӏупэфӏэгъуэу, абы и ӏуэхутабгэу, абы и ӏуэхухэр зэрихьэу щыт, абы и гуапэ хъур фӏэкӏа зыри жримыӏэу. Мис ар дыдэращ андрейри. ӏуэ жиӏэу щытмэ, псалъэм щхьэ цӏыхум и ӏур мындейра, и ӏур? ӏущхьэр абы и щхьэра? Дамыгъэр адыгэбзэкъым. Дамыгъэр тыркубзэм къыхэкӏа. Дамга тыркубзэкӏэ зэрыжаӏэри, ар дамыгъэ дэ тщӏауэра. Къухьэпӏэ адыгэхэми тамыгъэ ящӏащ ар. Кӏыпхъэр нэхъ захуэщ. Кӏыпхъэ. Тхыпхъэ-кӏыпхъэ жаӏэу зэрахьэ а псалъэр. Тхыпхъэр, тхыпхъэр мис а. Хадыкӏыну сыту хадыкӏыным ипэ ягъэтхъри иратхъэри, мис ар тхыпхъэ, модрейри кӏыпхъэ. Ящӏа иужькӏэ, ӏэмэпсымэ къыхэщӏыкӏа иужькӏэ абы зэреджэр, мис а дамыгъэм зэреджэр кӏыпхъэ. Гъуанткӏуэ ткӏуэпс. Тӏури зыщ. Ткӏуэпс. Гъуанткӏуэ. Зы гъуанткӏуэ, зы ткӏуэпс жыӏупӏэу зепхьэ хъунущ, псалъитӏри хэтмэ, тщӏэмэ нэхъыфӏщ.